Муслъымэн джэмаӏэт, цӏыхур къэзыгъэщӏари фӏыгъуэу бгъэдэлъыр къыбгъэдэзылъхьари Алыхь закъуэу лъагэ лъапӏэра. Абы ипкъ иткӏэ зыгуэр хьэлэл щӏыным е хьэрэм щӏыным хуитыжыр езы Алыхь инра. А хуитыныгъэмкӏэ абы зыгуэр ныкъуэкъуэгъу хуэхъуну хуиткъым. Апхуэдэ дыдэуи мыр щхьэ хьэлэл, мор щхьэ хьэрэм жиӏэу зыгуэрым абы зыпэщӏисэну хуиткъым. Щӏыхуимытыр япэрауэ цӏыхур пщылӏщи, пщылӏ хуэдэу унафэм едэӏуэн хуей. Етӏуанэрау цӏыхум акъыл къритази, акъыл гъущэмкӏи хьэрэмыр щӏэхьэрэмыр, хьэлэлри щӏэхьэлэлыр зыкъомкӏэ зэхигъэкӏыфыну. Къэтщтэн щапхъэу фадэм и ӏуэху. Ар щӏэхьэрэмыр нэр кърищӏу нэрылъагъу. Цӏыхум и псэкӏи, и гупсысэкӏи, и ӏэпкълъэпкъкӏи абы зэрану къыхихыр къэӏуэтэгъуей. Уеблэмэ, щӏэныгъэлӏхэм зэрыжаӏэмкӏэ, цӏыхум Фадэм ныкъуэдыкъуагъэ къыхахым хуэдэ къызыхах нэгъуэщӏ зыри щыӏэххэкъым. Фадэм уз хьэлъэ къыхэзыхауэ дапщэ тетым дунейм? Фадэм и зэранкӏэ зыгуэр яукӏауэ, е ефахэм заукӏыжауэ щапхъэ дапщэ къыпхуэхьыну? Фадэмкӏэ мылъку бгъэдэлъри зыфыжауэ дапщэ щыӏэ? Фадэм и зэранкӏэ и унагъуэр лъэлъэжауэ, и сабийхэр е уэрамым къыдэнэжауэ Дапщэ къыпхуэхьыну? Муслъымэн динымкӏэ Аллаху Тэӏалэр цӏыху цӏыкӏум къахуэмыупсэ ипэкӏэ хьэрыпхэм фадэр ерыщу яӏурылъ, нобэрей ди цӏыхухэм ар зэраӏурылъым къыкӏэрымыхуу. Хьэрыпыбзэм фадэм фӏащауэ щэ бжыгъэм нэсу цӏэ зэрыхэт къудейм къегъэлъагъуэ ахэр ерыщу фадэ ефу зэрыщытар. Зэманыжьым Хьэрыпым яуса усэхэми фадэри, фадэ ӏэнэри пэрыхьэту къыхощ. Апхуэдэ псэукӏэр хабзэ яхуэхъуауэ Аллаху Тэӏалэм и уэхьир къеха мыбы щӏы дызытетым. Цӏыхур къэзыгъэщӏыжам нэхъ ищӏэт цӏыхум и гупсысэкӏэри, зэуэ пиущӏакъым фадэм и ӏуэхур. Атӏэ, Япэщӏыкӏэ ар зыӏуалъхьауэ нэмэзым теувэ зэрымыхъунур къагуригъэӏуа, унафэ къахуищӏа абыкӏэ. Абы иужькӏэ фадэм зэранышхуэ къызэрыхэкӏыр наӏуэ къищӏа. Абы иужькӏэ Аль-Маидэ сурэм хэту аятитӏ къеха, къехьэкӏ-нехьэкӏ хэмылъу фадэр хьэрэм ищӏу. Аятхэр къызэрехыуи, муслъымэнхэм зэуэзэпсэу пача фадэм и ӏуэху. Уеблэмэ, и ныкъуэр ирифауэ, и ныкъуэр къинауэ, Иджыри а фадэбжьэр ӏэщӏэлъу аятыр щызэхихым, а дакъикъэм а къэнар щӏым хэзыкӏэжа яхэта. Ислам диным хуэдэу фадэм пэщӏэувэфа, абы езэуа, абы и лъэр щӏэзыуда нэгъуэщӏ дин щыӏа? Мыдэкӏэ къэрал щхьэхуэхэм я законхэмкӏэ фадэм зыри зэрырамыщӏэфари нэрылъагъу. Псоми япэрауэ фадэм ехьэлӏауэ ислъам диным игъэхьэрэмыр, и унафэ зытрищӏэр фадэр къызыхах шхыныгъуэраӏым, атӏэ а шхыныгъуэр зэрагъэувэ щытыкӏэра. Абы ипкъ иткӏэ чэф узыщӏ псоми фадэ фӏища, фадэ псори хьэрэм ищӏа, абы сыт хуэдэ цӏэ фӏамыщам икӏи. Жиӏэр мащӏэ пэтрэ къикӏыр куэду псалъэу щыта Бегъымбар лъапӏэм, алейхи салату вассалам, мыбы ехьэлӏауэ жиӏагъэм ящыщ мыр. Чэф узыщӏ псори фадэщ, фадэ псори хьэрэмщ. Бегъымбарым саллаллаху алейхи вассалэмэм и минбэрым тету Умар радиаллаху анхум жиӏагъэм ящыщ мыр. Акъылыр зыгъэутхъуэ псори фадэщ. Абы адэкӏэ ислъам диныр фадэм и куэдагъ и мащӏагъэм еплъӏым, абы зыри трищӏыхьӏым. Атӏэ жеӏэ алейхи сэлату уссэлам, зи куэдым чэф уищӏым и мащӏэри хьэрэмщ. Фадэм и мащӏэри и куэдри мусмэным и щхьэкӏэ зэрихьэлӏэныр хьэрэм зэрищӏам къыщымынэу, Бегъымбарым алейхи сэлату уссэлам и нэлатыр фадэм ехьэлӏауэ цӏыхуипщӏым ятохуэ, жери къокӏуэ. Ар щӏэзыхум, щӏезыгъэху, изыф, къэзыхьым, зыхуахь, къизыкӏэм, зыщэм, къэзыщэхум, къызыхуащэхум, абы къыщӏэкӏа уасэр зышхым. Уеблэмэ апхуэдизкӏэ фадэм и къэкӏуапӏэхэр диным егъэбыдэри, фадэ къыщӏэзыхунум жызум е нобэ нэхъыбэу къекӏуэкӏыр гуэдз, епщэныр егъэхьэрэм. Абы адэкӏэ хьэдисхэм къыхощ фадэр тыгъэ хуэдэу, зыгуэрым епт зэрымыхъунур. Инэмыщӏауи, бегъымбархэм я нэхъ лъапӏэм, алейхи сэлату уэсселам, жиӏа, Алыхьымрэ ахърэт махуэмрэ зи фӏэщ хъур фадэ щызекӏуэ ӏэнэм иремытӏыс, жери. Ар зытещӏыхьыжари мыра: Мусмэным мыхъумыщӏэ илъэгъуамэ, мыхъумыщӏэр лъэныкъуэ иригъэзын хуей ӏэмал зэриӏэкӏэ. Ар лъэныкъуэ хуемыгъэзынумэ, езым лъэныкъуэ зригъэзын хуейуэ ара. Умар ибн Абдул-Азиз хъалифэ лъапӏэм фадэм ефэми, ефэм бгъэдэсми тезыр ятрилъхьэу щытащ. Уеблэмэ зыгуэрым абы ябгъэдэсар нэщӏ ист, жаӏэу къыщыжраӏэм, псом япэ иту тезыр зытеплъхьэнур аращ, жиӏащ. Мис ауэдэу ткӏийуэ, икӏи пыупщӏауэ фадэм и ӏуэхум бгъэдохьэ ислъам диныр. Зы ӏэпэдэӏупӏэ къимыгъанэу егъэбыдэ диным фадэм и къэкӏуапӏэ псорикӏи. А псом иужькӏэ муслъымэну зызыбжыжым фадэр зыӏурилъхьэн, фадэр зыӏузылъхьа муслъымэн ныкъуэхэм щхьэусыгъуэ ящӏхэри зэрыщхьэгъэпцӏэжыр хьэкъ щыхъун. Муслъымэн жэмат фадэм ехьэлӏауэ иджыри зы ӏуэхугъуэ Къэна цӏыхухэр игъэпӏейтейуэ, щӏэх-щӏэхыуи абы ехьэлӏауэ упщӏэ къат, фадэр хущхъуэ хуэдэу къэбгъэсэбэп хъуну, хущхъуэ хуэдэу зэпхьэлӏэ хъуну жиӏэ упщӏэра? А упщӏэм жэуап кърет езы пегъымбар дыдэм, алейхи сэлату уэсселам. Зэгуэрым абы зы лӏы къеупщӏат, фадэ щӏэхуным ехьэлӏауи, ар зэрымыхъунур жриӏащ. Сэ ар щӏэсщӏэр абы хущхъуэ къыхэсхын папщӏэщ, щыжиӏэм, ар хущхъуэ, атӏэ щхъухьщ, къыжриӏэжащ Пэйгъэмбарым алейхи сэлату уэсселам. Нэгъуэщӏ щӏыпӏэ дей щыжеӏэ, сэллаллаху алейхи уэсэлэм. Узыри, абы и хущхъуэри Алыхьым къригъэхащ, яни къигъэщӏащ. Уз къэси хущхъуэ хуищӏыжащ. Аращи, зэфхьэлӏэ хущхъуэ, зывгъэхъуж ауэ хьэрэмыр. хущхъуэ папщӏэу зэвмыхьэлӏэ. Ибн Масуди радиаллаху анхум абы ехьэлӏауэ жиӏахэм ящыщщ Аллахь Тэхьэлэ фи зыгъэхъужыныр, фи хъужыныр хьэрэм фщищӏам хилъхьакъым жери. Щӏэныгъэлӏхэм зэрыжаӏэмкӏэ диным фадэр хущхъуэ папщӏэу къэбгъэсэбэпыныр хьэлэл ищӏатэмэ, ар цӏыхухэм зэрахьэнуч. Уӏэбэмэ къапщтэ хъуну я унэхэм щӏэтынуч. Хущхъуэ папщӏэу ар зэрызрихьэлӏэм нэгъуэщӏ зыгуэркӏи зрихьэлӏэнкӏэ хъунущ. Абы ипкъ иткӏэ абы и бжэр быдэу егъэбыдэ диным. Къинэмыщӏауи, хущхъуэр хущхъуэ хъун папщӏэ, ар уи гум папихыу, сэбэпынагъ гуэр Алыхь ӏэмыркӏэ абы къыхэкӏыну угугъэу, берычэт гуэр Алыхьым абы хилъхьауэ уи фӏэщ хъууэ зэпхьэлӏэн хуей. Атӏэ фадэр зэрыхьэрамыр зи фӏэщ хъу муслъымэныр апхуэдэу дауэ зэрегупсысынур фадэм? Абы къыщымынэу цӏыхум бгъэдэлъ иманыр нэхъ иныхукӏэ фадэри нэхъ жагъуэу илъагъуну, и гур нэхъ щыкӏыну, абы фӏы зыгуэр къыпкърыкӏыну и фӏэщ хъуну, и псэми апимыху, и ӏэпкълъэпкъми ар хущхъуэ папщӏэу къигъэсэбэпыну, къыхуимыдэу щытыну. Ауэдэ щытыкӏэм итым фадэр хущхъуэ хуэдэу зрихьэлӏэмэ, ар щхъухь хуэхъуну, мис абдеж хьэкъ мэхъу.